na Lagos ghasasị aghasasị ọkachasị ndị nọ Lekki ndị nọ Island mmiri a na-adị ọcha mmiri na-acha mmamịrị mmamịrị enwekwa m ndị Igbo be anyị na-anọ nọ nọ ha bịa jụọ m ese sị m ka eke mere agụụ adị ha gbairi m ezigbo ego na-anọrọ m ji na-anọrọ m ede akwamiko abụrọ njọ ọ bụrụ na ọ bụ njọ eji gị eji gịnị nye gị amụ na ọtụ wee wepụta gị ọ ka mma na nne na nna anyị kụzibere ụmụ ha n'oge ihe bụ amụ na ihe bụ ọtụ kụziere ha ihe bụ okpu nna bụ enyi kụziere ha na mgbe kakwanụ mma ị ga-eji mekwanụ ihe a hmm. maka na ọ bụrụ na ime ya ihe dị ona na o nwere ike ịnagha gị ịga n'iru hmm. onye na-achọ ka edewere ya vejin ọ bụ vejin ọtụtụ n'ime ha ebidogo ịkwa iko kemgbe ụwa agbanyeghịkwa ha na-eje ụka hmm. ọtụtụ sef ọ ndị pastọ na-eme ha ihe na ndị ụkọchukwu mmadụ ịbụ vejin apụtarọ na ọ ma ihe ma ọ bụ na ọ ga-enedowe ezinụlọ anya ma ọ bụ na ịnụtala nke bụ ezigbo nwaanyị mma asị ụmụ nwaanyị mụrụkwa anya ị sị na ikwetere nnọọ na ị ya-eme kama a ga-eri gị osho free o nwenụ nke ị natara anata nwoke ga-eme ihe ziri ezi mmadụ atụba anya o wee webata ego ị ya-afụ nwoke na o binie ọ sọ ya ọ baa ime ọhịa jee gbuo nkụ na-ere ma ọ bụ ọ gaa mee ihe nwaanyị a ga-anọkata chepụtadị sị ka o jee bido ime ya nwaada Igbo kwesịrị ịbụ nwaanyị kpọrọ akpọ na nwaanyị o kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere aka ọrụ inwegodi aka ọrụ gaa na-amụ ihe abịa na ọtụtụ ezinụlọ taa sị enwe nwaanyị na ezinụlọ a mpịtị ekwe ahụkwanụ m Chimamanda n'anya nke ukwuu ọ na m amarọ ede akwụkwọ ka ọ na-adị m n'okwukwu okwukwu ọ na-adị m n'odide odide Ee, ndị Nollywood kwanụ wee mebisi omenala anyị o. kemgbe ụka bịa na a na-eme ejije ọbụla na mmụọ mmiri pastọ abịa Holy Ghost fire Holy Ghost fire Ebe- onye na-ahụ mmụọ mmiri o so mee ndị mmadụ echiche ha dị ka echiche onye ara would you say that you are a baby girl? You are somebody that believes that a man should spend on a lady. ka nwaanyị m bụ ka m kwukwaa ọ na-atọkwa ụtọ m ma atụ asị ọ na-atọkwa ụtọ mana ọ bụrụ you have to merit it ị kwesịrị ka itozuo ya e wee hmm. mere gị bụrụ isi ebe ị na-emakapụta nwaanyị na-eme di obi ụtọkwa di ya na-emekwa obi maka aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri he ọ ma obi di ya kwa di ya enwee o meere nwunye ya maka ọ na-eme ụmụ nwaanyị ha na-anọ n'ezinụlọ ọfụma ọ na-eme ihe niile ọ na-emekpọsịcha ọ chọọ dị ka o si mm, biko ọ na-eme ka m hapụ ịtụ asị maka ọ na-atọ m ụtọ mana ikweta na ọ obligation nwoke o ruoro gị ime gịnị ji gị nwaanyị na gịnị mere nke nwaanyị enweghị gaa na-achọ onye na-emere gị emere gị gị ekene ekene What's your advice for ndị ka na-eme let me build with him? emekwa let me build with him o, mana ọmọ emere m nke ya kpọrọ ya wife material a na-enye aka ịrụta ị na-enye ịrụta ị na-enye ị ga-ama na ọ gị ka eji ya hakwara ya eriri ma mgbe ị chọpụtakwa obi ya agbawakwanụ gị mana ihe meenụ bụ na ejirọ m ya gbanwee ụdị mmadụ m bụ kama ụdị uche o nyezi m bụ ị na-enye enye enyelanụ nke ya-egbu gị egbu